igbo bụ igbo ekele m ụnụ ọ lọlọ nneka chimezie na-ekwu na-ewetakwara ụnụ ọnọdụ igbo ihe m ji maka ya bịa biko onye ọbụla bụ onye igbo kawa ahụ gechaa ihe a m na-achọ ikwu ma tụsaa ya o so na nsogbu anyị nwa bụ ndị igbo na-enwe ụnụ ọ hụrụ ihe a na-eme a nọkata e buru propaganda bo mmadụ n'isi especially ndị ọtụtụ ndị na-asị na a na-enweta nnwere onwe especially from the side of um, um, autopilot Dr. Ngozi Orabueze Simon Ekpa started by propaganda and lies and they have continued on that terrain recent ihe na-eme egosi m na anyị enwedo elders anyị enwedo ndị isi anyị oyi anyị dị vulnerable now a sị e nwee ndị wakporo anyị now enwedo onye ụta ụlọ na ugbu a now m ga-apụta sị ndị Igbo ka anyị gaa except IPOB ọ ya ka m jikwa na-eti mkpu na-etishi ike tụ ihe ọbụla anyị ga-eme iprotect ya bụ otu ka e protectie ya onye ọbụla na-achọ ịbịa kewaa ya ka anyị niile bụ ndị Igbo lite weregodo n'onwe gị interest gị tinye first before ya na-azọtara mmadụ maka o setịa ị ga-achọ ebe a ga-akpọzi gị oku ka eze ga ahụ so ka e protectgodo otu a ịhụ na enweghị ihe mere ya na enweghị onye bịara kewa ihe m jiri bịa ugbu a na-awụ na ọtụtụ propaganda ka ebugoro enwere ihe m na-ajụ sị ihe anyị na-emede a na-eme nnwere onwe unu chere na unu ga-enweta ihe a without cooperating with the politicians n'ọdụ ha hijackgo the leadership ndị eze nọ ha na pocket ndị pg nọ ha na pocket ndị ụka nọ ha na pocket mana chineke emego amara otu dịka ipob apụta ndị igbo ekwuru sowe ha giving them a niche mana politicians wụ ụmụnne anyị pgs wụ ụmụnne anyị ndị eze wụ ụmụnne anyị ihe ahụ ụnụ na-azọ na-agụ ha mana ọ wụ ụnụ nwara hazie ya ha sonye and ọkwa na ha esonye ha ha ga-eji aka ha na-egbu anyị otu a ha na-egbu anyị ugbu a ha ga-eji aka ha mepere ndị iro gate ha abata otu ha mepere ha abata so ndụmọdụ m na-enye ndị IPOB especially Chika Edoziem na ndị otu ya mara na otu unu ji akpọkọnata ọnụ ka e were ofu obi chọba ihe a na-ata arụ ihe m ji na-ekwu ihe a na-awụ sị kwụsị these propagandas onye m ji bịa n'ụtụtụ a wụ maka one small girl o buru propaganda against Bianca Onoh for some time now this auto pilot na ụmụaka ha rekruturu nọ on Bianca na-atọ nwaanyị a e nwere na mgbe a kpọrọ mgbe ha asa gara eh, mgbe ha sị nwunye Tinubu gara ịlọbi na Amerịka ya kwuo na Bianca so gara in fact na Bianca mere nke a mee nke ọzọ m bịa gbaa torch maka ihe mana anyị na-agbanụ torch wụ na Bianca Ojukwu agaghị that ije mana ọ gagoro dị ije ọ wụ na minista ọ wụ ọrụ ya and this issue of ihe ọbụla gbasara MNK onye ọbụla akpa aha kpọọ ya aha no matter ihe na-eme asụdọri onye ahụ ọtụtụ ndị nso taa nwụfu na-amahụ ọtụtụ ndị nso taa gaa protest ha na-aghọtara so ka m kpọọ ihe this girl kwuru maka Ngozi Orabueze um, na Bianca Ojukwu tupu m gaa n'iru ụmụ Igbo ajọ ihe mekwere anyị na this struggle ajọ ihe mekwere anyị na this particular struggle for the freedom of Biafrans aga m eji Igbo wee sụọ ihe niile m chọrọ ịsụ na this video maka na ndị Igbo ka m chọrọ ikwusịrị okwu o nwere one statement this man a na-akpọ Yar'Adua kedu aha ya sef Gowon Gowon mekiri ya sị na ọ bụrụ na ọ maara na mbụ na ọ ka wee ji ego wee zụrụ ndị Igbo ka ha were aka ha gbuo onwe ha kedu ihe m ji cheta okwu a ihe m ji wee cheta ya bụ na according to information na-espread ị gaa na TikTok Instagram everywhere ọ na-etrend a sị na Dr. Ngozi Orabueze gara Amerịka ịgaga hụ President Donald J. Trump na o nwere ihe niile ha dechara ha chọrọ ịgaga submitie ya ka ha gosi ya sị lekwe lekwe that kind of thing so ka ha rutere na White House

wee sị ọ dịkwa ka ọ bụ distin o dechara petitions ndị o dechara bụ ihe mere ndị a ji wee tụje ya na higher rank kedu nke bụ na mmadụ ga-enwe obi na-ere nwa ere nwanne ya because ihe a bụ broad daylight slavery i kwere maka ihe ị ga-enweta na-ere ụmụnne gị sị na di gị sị that na o mere mistake wee declare war Biafra na o mere mistake sị ka a zọwa Biafra

okay ihe a na nwa nọ na-ekwu ugbu a ọ mụnwa kwuru that okwu na Gowon sị na ọ bụrụ na ya ama na ya ga-azụtanwu ndị Igbo na ya kadoro ịlụwa agha ihe a na nwa kwuru ugbu a na wụ ka e jiri gbuo Ifeanyị Ụba onye ọbụla ma na ndị kpọlata Nnamdi Kanu wụ Nigeria work with Interpol ha mee ya arrest Nigeria amadị na m ihe Nigeria ga-eji lekọta anya ya wụ na ọ Ifeanyị Ụba's plan ka a ga-eji lata maazị Nnamdi Kanu ha bụ this eh, propaganda mgbe nwoke m a na-azọ gọvanọship elekshọn Ifeanyi Uba ala dị ije ahụ nwoke ahụ nwe ha nga a na-ekwu nwa a na-ebupụtale ihe awụọla ha many times ndị a chọrọ ịdrag Bianca unu this Bianca Ojukwu na Ngozi Orabueze biko onye kara bara ndị Igbo uru Ngozi Orabueze ihe ị hụrụ ha ji wee buo Bianca Ojukwu ugbu a na awụ Interpol na-eme investigate na nonsens ọ na-abịa ekwu on social media na-enye ụmụaka ọda ha mee ndị amị atak ha mee ndị polisi atak then na-enye ndị amị na ndị polisi quit notice now intel m nwetara wụ na e jidecha some of these boys ha na-enye ọda from the phone a hụ kọmunikeshọn ha na Ngozi Orabueze so the heat nọ Ngozi Orabueze na ị hụrụ ebe ha bu ya ala so ihe ha na-eme ugbu a na-awụ otu e buru Bianca ihe ugbu a na-agbagharịwa adragwa ya otu a ka e jikwa buo Iwuanyanwụ ụfọdụ ndị amadị ihe otu Iwuanyanwụ si wee nwụọ like I said ekwetara m n'ihe a na-eme because anyị agaghị anọ yewe onwe anyị oye mana ana m eche na ka anyị lụwa na IPOB dịgodo na enough Ngozi Orabueze anụnwụ m na na ọ wụkwa ya na-elid Biafran Liberation Army nke Gentle the Yahoo ha wụ member ọ sị ya wụ gọọmenti in exile e nwere mgbe m pụta kwuo okwu sị ya buru this your gọọmenti in exile buru ya gawa ebe ahụ ị wụ gọọmenti in exile o createla 40 gọvanọs 40 steeti 40 steeti a na ndị niile ị hụrụ e mere gọvanọ ugbu a na-awụ ego ka e ji anakọsịrị ha ee e, e, e, praịm minista na-eme gara gara ndị amị gara mee atak n'Ọwa Imezi ọ bịara dị kwuo okwu ọmụ ga-adị akọva ya ee praịm minista wụchichi ndị amị na rijọn ọ sị ya bụ praịm minista enweghị ihe ọ na-eme ndị igbo ka anyị mara na ihe unu hụrụ nwere onye a a na-etrigger ọgba aghara e ji Ngozi Orabueze etrigger ọgba aghara na-adọchigha ihe a na-eme azụ ka anyị leta ofu otu ezuole onye laikiri ihe a na-eme biko sonye IPOB nke anyị manye in fact ana m asuggest now na ndị na-achịkwa IPOB ga-aga hụ Uwazuruike ma ndị elders niile nwa na-asa a chụrụ achụ niile kpokọ onye ọbụla ọnụ na-asị na gidigidi bụ ugwu eze wee na-agwa ndị Igbo biko ị nụ na a na-adrag mmadụ mee investigeshọn mara ma ihe ahụ e kwuru ọ wụ eziokwu tupu i tinye ya ọnụ na ihe anyị ga na-etinye n'ọnụ ọ wụ ihe na-emekpa ya ahụ Bianca Ojukwu ededị leta ha sị Bianca dee leta wepụta the leta pọblish ya anyị hụ ọ ihe a ka m gekatara gekata gekata bido na-eme nke ọbụla e kwu mere m gawa agawa maka ndị be anyị anyị amapụta ihe bụ propaganda anyị na-ebuzi nke anyị werezie ya na-edistrọyi onwe anyị bikonụ onye ọbụla gere ihe a tụsaa ọ nụrụ kara ibe ndewo nụ